depuis falaka ninnu bile duuru ma o tɛ ka ye yɛrɛ e cɛ ninnu ninnu i jɔ dɛ n k'a lajɛ ni a na sɔrɔ

a yɛrɛ b'a sira kan déjà ah ok y a pas de problème i tɛmɛtɔ i bɛ tɛmɛ yan fɛ kɛ voilà ok on fait comme ça bye

Ben.
N'i yɛrɛ ta ye.
Ben. Ben. A yɛrɛ di. A bɛ faamu wa? Ben. Hmm?
A tɛ faamu dɛ. Cogo di?
Ka faamu wa?
Mhm. E nin bɛɛ. Ee, non, nin tɛ foyi ye sa. Ayi, ne ni maa bɛ mun kɛ nin bɛɛ la? Ben, n'i jɔ bani, i jɔ. An bɛ nin bɛɛ la o. Ne ko e bɛ baara jumɛn de la? Ne wa?
Ɔn. Ne bɛ business de kɛ. Ben ko business wa mhm. o ye mun business ye business tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛn san prix dɔ la ka taa feere prix dɔ la k'i ta ɲini a kan ni dugukolo ko affaire bɛ yen n b'o kɛ moto ko saga ko ainsi de suite ne b'a bɛɛ de kɛ quoi ah.
mhm. mais Ben nin fana cayara dɛ non nin tɛ foyi ye n y'a daminɛ dɔrɔn de i y'a faamu ok c'était juste ça ok an b'a kɛ kɔfɛ sɔn n yɛrɛ n bɛ tila ka passer du kɔnɔna fɛ voilà ok d'accord on fait comme ça ne m'a fɔ ten an b'a fɔ cogo di ne ka n ka vraie version f'i ye ma nɔgɔ hɔrɔnya la

ka Ben wele k'a bila Ben kan fo ka ne maloya ka maloya mun na o de ka ɲi bɛn ninnu ma koyi o de la ne taara ka gɛrɛ la ne yɛrɛ tun bɛ na n'o de f'i ɲɛna ayi
ne ba ka di ne ma awɔ ko ka taa o di maa ma seliba
waati yɛrɛ daga wuli na y'a lajɛ ka ɲɛ fɔlɔ

E maa ka wari ko mɔgɔ tɛ ɲɛ koyi i b'a dɔn ko ne y'a fɔ ba ɲɛna
e ma siran ka siran wa e ne b'a fɔ ba ɲɛna ni ko nana bɔ a la dun a bɛ kɛ ne de kunko ye o e kunko tɛ ne y'a fɔ ba ɲɛna dɛ barisa maa de bɛ ka ko in sigi sen kan n'o tɛ nin ko ninnu tɛ ne fɛ la koyi ne y'a fɔ ba ɲɛna ye maa tɛ ka wari minɛ a la dɛ

comme Ben fana ka kow tɛ ne ka kɛ a tɛ ka ne ci dɛ a tɛ k'e ci i bɛ ka waa tan tɔ minɛ i ka ne ci

Bon ne ye tɔgɔ ka wusa dun kɛ
i yɛrɛ i b'an sigira la de se awɔ n kan ka taa se o la n b'o boliboli de la Fɛn jumɛn?
Non, kana perese sa.

ne ka mɔgɔ ninnu ma ɲɛ o don na an na ko ko Ben ye cinquante mille d'a ma n fana filɛ ka cinquante mille di ne ma kɔri ninnu kan ko n jɛlen don bɛ bref quand même wari de don ne kɔni ne ka sira kɔni t'a la
a ni sɔgɔma a ni sɔgɔma dumuyalakaw a ni sɔgɔma kɔri baasi t'a la a ma baasi se yen aa dukɔnɔmɔgɔ kɔri baasi se yen nɔ a ma baasi se yen nɔ a ma i ba dun baasi t'a la kɔni ayiwa baasi tɛ n'ala sɔnna

dumuya ala sɔnna morikɛ min ni ale kuranɛ bɛ yaala ala sɔnna morikɛ min ni kɔlɔsi bɛ yaala dumuya jamajan koli koli baranda koli barama bɛnbaliso n'a cira don dɔ tomokolon don ni ne morikɛ ni ne dumuyalakaw ka morikɛ morikɛ kelen min y'a fɔ ala ye ni ala y'a k'a ye k'a fɔ kira ye ni kira y'a k'a ye ka tila k'a ɲini ala n'a kira kan ko ala ka den d'ale ma den min kila k'a wasa

alhamdulilayi baasi tɛ yen nɔ alhamdulilayi ɛɛ baasi tɛ ee bamananw ko dɛ ko fɔrenkɔrɔ tɔ k'o ye dalamaga ye e tun ko ko cɛ min bɛ ana nɔfɛ furu la ɔ k'i b'a fɛ k'a ye ɲɛ na i n'a ka sigi ka kuma i ka se k'a yɛrɛ kun dɔn k'a danbe dɔn k'a ka taabolo dɔn ɔ ka sɔrɔ ka ko taasira yira la aa n'o de nana dumiya
ala k'an bɛɛ sababa amiina yarabi amiina yarabi amiina yarabi ko tɔgɔ duman umaru umaru umaru jamu
umaru tarawele tarawele umaru tarawele jamu jamu i tarawele
i b'a halisa ala k'an bɛn kelen ma yarabi
ami yarabi bamananw ko ten mhm. ko ni jɔni peresera i ka sokɔnɔ ɲɛnama k'a bɛ feere i ma hmm.
o den kura ye gɔyɔ ra dɛ ayi
kuma kura tɛ mhm.
ayiwa basi tɛ a ye mun kɛ ne ye ko ko kɛ o ka ɲi hmm. awɔ
i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye n'i ye denmuso sɔrɔ ni cɛ bɔra a nɔfɛ i bɛ ala fo k'a barika da hatɛ o ye tiɲɛ ye
nka cɛ min bɛ seli cɛ min bɛ ala dɔn ne kan b'o cɛw de ma a banna fifilɛ jeliba ɛɛ eh, umaru tarawele min filɛ i kɛrɛfɛ. Hmm.
bamanankɛ terenda ale de nana i denmuso nɔfɛ.
k'a jara turamagan si muru banna turamagan ma ba tama banna turamagan ma ba. k'a jara ye. Hmm, hatɛ.
nka ni n ma ɲinɛ ni n ma fili. Hmm. a b'i n'a fɔ ne n'a siɲɛ fɔlɔ tɛ ka ɲɔgɔn ye. o tuma a bɛ ɲɔgɔn dɔn wa. aa ah, ale de bɛ se k'o seereya tigɛ sisan.

ko fili man jugu fo n tɛ fɛ ka bɔ fili kɔnɔ o de ko yɛrɛ aa o ye tiɲɛ ye adamadenya la mɔgɔninfin i bɛ fɛn dɔ kɛ ka da sababu dɔ kan ala de y'an bɛɛ da o ye tiɲɛ ye n'i y'a ye ala ye min kun ɲɛsin ma don min na i b'a sɔrɔ o kan ka
o ye tiɲɛ ye umaru min filɛ nin ye ni ne ko k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn e ye jeli ye walahi ka su ko ka dugu jɛ i ye maa laadi masa ye mhm, o ye tiɲɛ ye i ye kuma masa ye o ye tiɲɛ ye ni ko n'a kɔrɔ kun tɛ mhm. e ka jeliya kɔrɔ kun tɛ mhm. a kun ka di n ye n ni umaru fila ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ nka komi e ye jeli ye n bɛ kuma nin sara i la o ye tiɲɛ ye o ye lawale o bɛ yen ne bɔtɔ n ka wɔyasi la o
i bɛ to ka taa wɔyasi minnu na kalo o kalo san o san i ye i natɔla i ye nali min kɛ sisan n bɔtɔ n ka wɔyasi laban na umaru min filɛ nin ye ninnu de ye ne kunna bɛn ka marifa jɔ ne la ka bese jɔ ne la ne ka minɛnw n ka wariw taara n'a bɛɛ lajɛlen nka ne y'o de fɔ depi u y'a minɛ ne la yɔrɔ min na n y'a fɔ n k'ala de ye fɛn ninnu nɔgɔya ne ye nka o ala kelen bɛ tila ka sababu bɔ ne ye tuguni ne bɛ fɛn ninnu ɲɔgɔnna caman duniya duniya
dabaga ye diɲɛ da morikɛ t'a fɔ ala ye k'a fɔ kira ko ala t'a k'a ye esike n'i y'a ye ala ye ne n'ale ɲɛ yira ɲɔgɔn na bi o fana ye ko dɔ de n t'a kɛlɛ k'a fɔ k'a ye min kɛ o kama n t'a kɛlɛ walahi esike nka n bɛ fɛ ka fɛn kelen ɲini a fɛ fɛn min y'a bila ka nin kɛwale nin kɛ n bɛ fɛ a k'o fɔ n ɲɛna n'a tɛ k'a ma baasi ye dimi o de tɛ k'a ma baasi koyi hɛ ɲininkali kun de ye kumakan ko ye wa a b'o fɔ dɛ ɛɛ turamagan ɛɛ umaru kuma tɛ nin ye ni denmuso kɔni ka di i ye furu kɔni na a fa de filɛ nin ye ɔ min y'a to ko gɛlɛn min tɛmɛna i n'ale cɛ i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a y'i sɔrɔ cogo di i k'a ɲɛfɔ a ye i da bɔ n ka kuma na f'i yɛrɛ jɔlen ɲɛna dɛ kuma filɛ
n y'a faamu jeliba naamu kamanagan degun ani tɔɔrɔ ani taayɔrɔbaliya an'a denmuso yɛrɛ kanu o de ye ne bila ka don da jugu in fɛ n'o tɛ e bɛ ne dɔn i bɛ ne fa dɔn i bɛ ne ba dɔn walayi n b'a dɔn wa i b'a dɔn ne bɔra du min kɔnɔ est-ce que o de ye ne bila nin na n'o tɛ nin tɛ ne ka baara ye jeliba naamu ne jumɛn de kamanagan jumɛn walima taayɔrɔbaliya jumɛn walima ne denmuso kanu mɔdɛli jumɛn de bɛ se k'ale bila ka marifa ta ka mɔgɔ wɛrɛ lajaba a bolofɛnw na o kanu jumɛn de b'a bila o la a k'o fɔ min y'a bɔ
kuma tɛ nin ye eh, jeliba naamu
a fɔ a ye ko kuma bɛɛ ma na fɔli kama a k'a faamuya tan cogoya la o tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ ka tɛmɛ ni a walawalalenba ye parce que ne tɛ fɛ ka don ale gasi la
Tarawele. Baasi tɛ. Ee Ana. Ana. hakɛ to dɛ ɲɛ ma i k'i ba wele ka dɛ aw ka sigilan ta ka na jeliba naamu adamadenya kow ka ca dɛ o ye tiɲɛ ye dɛrɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a waati don wa fɛn bɛɛ n'a kɛcogo aa dumbuya den i ye min fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan walahi
ayiwa jeliba i bonya bɛ kuma la kuma ɲɛna n'i y'a ye n ye muso ni den wele ko ko ko tiga wɔrɔ n kɔ o de fara ka ca o fara ka ca dɛ ana e bɛ nin dɔn umu

Umaru kuma tɛ nin ye jeliba naamu depuis don min na ne y'a fɔ ko n b'a a denmuso fɛ Mhm, ne nana du kɔnɔ yan mhm, a bamuso ye pression minnu kɛ ne kan mhm. a ye wariw ɲini ne fɛ ne yɛrɛ b'a dɔn ni ala ni ala kira cɛ ne tɛ se ka wariw sɔrɔ hmm. jeliba e bɛ ne dɔn ne ye ekɔliden de walahi o de ye ne bila ka don nin da jugu ninnu fɛ o de ye ne bila ka taa marifa jɔ mɔgɔ la e bɛ ne dɔn e bɛ ne bɔ yɔrɔ dɔn jeliba e yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ ne jogo ye walahi
an b'e fa dɔn misiri de kɔnɔ an b'e baw dɔn misiri de kɔnɔ ɛɛ n'a fɔra k'e taara nin sira in fɛ o tɛ ngɔrɔngɔ wolola sajɛra ye ɛɛ dumbuya den ye kuma mɛn jeliba n ye kuma mɛn o de kama mɔgɔw b'a fɔ ko maaninfin k'i b'i jugu ɲini yɔrɔ jan ka sɔrɔ a b'i sen kɔrɔ walahi ne furumuso ne ye min ta suna ani farida la ka n kali ala ye k'a fɔ n bɛ n hakili to mɔgɔ min na nɔgɔya fara gɛlɛya kan n b'a sutura a ɲɛ na an'a kɔ o de filɛ ka na nin waleya jugu kɛ ne ka du kɔnɔ ne kɔfɛ a ka waleya nin sababu la ale de filɛ ka a gan cɛnin kɔ ka jagoya pression kɛ cɛnin da la o waleya juguw sababu la ne de tun bɛna ka o sata tun bɛna kɛ la ilaha illallah rasulillah sallallahu ninnu de taara ne lajɔ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo ka marifa da jɔ ne la ka bese jɔ ne la est ce que n'ale tun ma pression k'a da la k'u ka nin kɛwale ninnu kɛ a tun bɛ kɛ ne ye wa ayi
ale de tun dira k'a cɛ sata ye a tun tɛ to sira a yɛrɛ fɛ la ilaha illallah o de kosɔn u b'a fɔ bamananw ko ten adamaden mana kɔlɔn kɔlɔn segin sa ji bɔcogo la n'o tɛ n'i ma farati n'i yɛrɛ binn'a kɔnɔ a bɛ datugu i dara ye

Daji. Ɛɛ Dunbiya de i ma kuma ye i ma kuma ye wa nin de bɛ ka cɛ caman sɛgɛn bi nin de bɛ ka denbaya caman sɛgɛn bi nin de bɛ ka muso caman sɛgɛn bi. nin kɔni ye k'i den feere de i y'a ye kununko a tun bɛ fɔ ko musow k'u dabɔ kuma na ni ko bɛɛ dilanna k'a ban waati min na a bɛ sɔrɔ ka ta ka di musow ma yɔrɔnin don n'i ye muso da donlen furuko la fo ka tila ka cɛ wele cɛ min b'a denmuso nɔfɛ furu la k'o wele ka n'o sigi fa t'a kalama fa balima t'a kalama fa balimaw si t'a kalama ɲamakala t'a kalama ko fo ka don da dɔ fɛ ka se k'o kɛ e ye den dun wolo wolofa bɛ yen ee an somɔgɔ an ka sabali dɛ an kana an denmusow feere a ye sabali denmusow kana feere denmuso ka ɲini danbe kan ka ɲini hɔrɔnya kan ka ɲini alisilamɛya taabolo kan ala ye furu dilan furu ɲini cogoya min na a ka kɛ ten e n'a fɔra e taara i ka voyage la e n'a fɔra ko cɛ bɔra Ana nɔfɛ o y'an bɛɛ ka tare tare de ye o cɛ kelen wɔrɔkɛ de bɛ tila k'o wele e kɔfɛ a m'a to e ka na ka bɔ voyage la k'o wele e kɔfɛ ka sɔrɔ ka na ka na ka na o lasigi ekɔliden de don ekɔliden bɛ se ka mun k'a yɛrɛ ye o yɛrɛ ka wari sɔrɔli semaine kɔnɔ kɛmɛ fila ɛ ne ko k'i ka t'o bila waa kɛmɛ baara la n'a ma taa binkanni kɛ a bɛ taa mun kɛ. ɛɛ jeliba. naamu. i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan n'i y'an ka furu caman tiɲɛni ye bi walahi walahi furu caman bɛ siri dimansi a bɛ sa tɛnɛn n'i ye ninnu sen bɔ a la o caman b'i da o tɛ suko ni dugujɛ yan furu caman bɛ yen bi i b'a sɔrɔ ni muso m'a fɔ ko n teri caman furula ka n yɛrɛ to fo n fana ka furu furu t'o cogoya ye ni muso m'a fɔ ko wariba bɛ nin cɛ kun ah. ko fo n ka furu a ma furu t'o cogoya ye ha ala ni muso m'a fɔ ko nin cɛ ye setigiba ye hmm. bitigibatigi don kɔmɛrisanba hmm. don hmm. n ka furu a ma o tɛ furu cogoya walahi walahi mun ɲininen don an ka furu kɔnɔ ni cɛ kɛra silamɛ ye mhm. k'a kɛ ladiri ye mhm. k'a kɛ ala dɔnbaga ye mhm. a ka hɔrɔnya ka dafa a hɔrɔnya ka dafa

n ye worokɛ ka fili nin ye jeliba ka fili ye nin ye i denmuso fana ka fili ye an bɛɛ de bɛ jɛ an bɛ yafa deli e fɛ e de bɛ kɛ sabalibaa ye e de bɛ kɛ muɲubaa ye kununko walahi a tun bɛ fɔ ko muso de ka muɲu furu la ka sabali nka bi ni cɛ de ma muɲu furu bɛ sa nka e de bɛ muɲu i denmuso nin kama sanko denmuso nin ka se ka barika sɔrɔ a yɛrɛ ka se ka cɛ sɔrɔ ka taa den ɲɛnama bange o cɛ ye n'o tɛ ne dimina worokɛ kɔrɔ den nin tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la dɛ o kama ne jelikɛ yɛrɛ b'i deli i ka danbe kama i ka hɔrɔnya kama i y'alikuranɛ jigili min kɛ siɲɛ tan ani kɔmi e ma deli k'i karamɔgɔ kan sɔsɔ k'i faw bonya ka ba bonya ka d'o kan n b'a ɲini i fɛ ka yafa worokɛ n'a denmuso ni jelikɛ in ma ani jelikɛ yɛrɛ dalakan kama namu
worokɛ ne yafar'i ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ɲamakala ye hɔrɔn bɛɛ ta de nka a ka di n ye i ka wuli ka n'i sonsori i furucɛ kɛrɛfɛ i ka yafa deli a fɛ
dimiyaw de ye yafa n ma k'a bolo fila bɔ a kɔ hɔrɔnya bɛ kɛ tan de nin de furu ye nin de danbe ye jeliba namu k'a ma foyi kɛ ne la n bɛ ala deli ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma a ka wuli a ka t'i sigi i ka wuli ka t'i sigi nka n bɛ min ɲini a fɛ furuɲɔgɔnya la a ka sabali furumuso n'i ma sabali n'i ma muɲu o y'i ka furu nafa bannen walahi pewu munna a fɔra ko muso o ye muɲuso de ye o ye muɲuso ye
an ka bi musow u bɛ hakɛ to a caman kɛlen don tɔɔrɔ so ye walahi o ye tiɲɛ ye furucɛ dɔw tɛ si u fɛ yen bi k'a mhm. sababuya kɛ o furumuso ye walahi dusukasi dusukasi hɛrɛ foyi t'u ka kɛnɛ ma a t'u ka so kɔnɔ furucɛ dɔw hali sokɔnɔla nege t'u minɛ k'a mhm. sababuya k'o furumuso ye ah, ala muso de bɛ so diya cɛ bolo mhm. muso de bɛ so goya cɛ bolo muso de bɛ du jɔ muso de bɛ jamana jɔ muso de bɛ sigida jɔ
Gote. I ma dɔn Ala ye fɛnba kalifa olu la. Ayi. N'a fɔra k'aw nan'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Unhun. Ɛ eh, jeliba an bɛ t'o lakali min. Ɛ eh, dɔnkɛw de ye jɛma don o don an yɛrɛ da bɛ kuranɛ na. Ɛ eh, Ala yɛrɛ sɔnna ka alijinɛ dayɛlɛ muso de ye. Nka muso yɛrɛ de ko ko alijinɛ yɛrɛ yɛrɛ ale ka fɛn t'a la. Nka jɛma don o don muso bɛ ka a fa ko de kɛ. nka n'i y'a bugɔ don min fɛnɛ o don fɛnɛ de kuma wɛrɛ bɛ f'i ma i b'a lakali ko diɲɛ kɔnɔ ma deli ka ɲumanya k'a ye eh, jeliba i diyara n ye mhm, a diyara n ye eh, i b'a fɔ umaru ɲɛna mhm. n'a b'a dɔn k'a seginna kɔ mhm. a k'i kali n ye k'a fɔ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ tubi n bɛ don silamɛya la n y'a sɔrɔ waleya minnu na a tɛ segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni wa a bɛ silamɛya k'a taabolo ye n'a sera k'o fɔ n ye ne bɛ n denmuso d'a ma kuma banna nka n'a b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se k'olu kɛ a ka taa n'a sera k'olu kɛ waati min na n'ala y'a sɔrɔ ne denmuso bɛ yen

ko n bɛ n kali ko n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan wa n tɛna don dajugu wɛrɛ fɛ silamɛya o ye ne taabolo ye ka kɔrɔ